Is údar den scoith í Méabh agus a céad leabhar nuafhoilsithe amuigh aici le linn Seachtain Feasachta an Uathachais agus an leabhar sin ná Freya Harte is Not a Puzzle. Is duine le huathachas í an príomhcharachtar Freya agus is duine le huathachas í Méabh, an údar, atá linn inniu agus fuair sí an diagnóis uathachais níos moille ina saol. Tá Méabh linn inniu leis an leabhar a phlé chomh maith le cúrsaí feasachta an uathachais. So Méabh, tá fáilte mhór romhat labhairt linn inniu. Go raibh maith agat as a bheith linn. An miste leat toiseacht ar just rud beag a insint dúinn fút féin? Cinnte agus go raibh míle maith agat, tá sé go hálainn a bheith leat inniu. Is mise Méabh Ní Choileáin, is as Bleá Cliath mé. Is scríbhneoir mé mar a luaigh tú agus foilsíodh mo chéad úrscéal i mbliana. I dteannta sin is mac léinn dochtúireachta mé i gColáiste na Tríonóide, tá mé um, i mbun taighde i scoil an Bhéarla ansin agus roimhe sin ba mhúinteoir bunscoile mé agus chaith mé tréimhse ag obair san earnáil foilsitheoireachta chomh maith. Fair play, so tá cineál cuid mhór taithí agat i gcuid mhór earnálacha difriúla ach atá bainte lena chéile chomh maith agus tá dearcadh ar leith agat mar is dócha mar mhúinteoir chomh maith ar chineál saol an dalta. Cad é a spreag tú leis an leabhar seo a scríobh sa chéad dul síos? Is dócha gur theastaigh uaim scéal a scríobh ina mbeadh cailín uathach mar laoch ann. Theastaigh uaim scéal a scríobh faoin uathachas freisin a bhí dearfach agus caolchúiseach agus cruinn agus is annamh a fheiceann tú laochra gur cailíní uathacha iad agus theastaigh uaim rud éigin éagsúil a dhéanamh. Yeah, agus creidim, creidim go hiomlán go bhfuil sin bainte amach agat. Is iontach an leabhar é agus sílim go bhfuil sé scríofa agat ar bhealach iontach stuama agus intuigthe don léitheoir níos sine agus intuigthe don léitheoir níos níos óige fosta. Insíonn, is dócha, an leabhar sin scéal faoin phríomhcharachtar, nó is maith liom gur úsáid tú an focal 'laoch' ansin, faoin laoch Freya agus is cailín óg í ar an mheánscoil a bhfuil uathachas uirthi agus scéal ar leith ina saol aici. An dtig leat rud beag a insint dúinn faoin charachtar Freya agus, b'fhéidir, na dúshláin atá roimpi mar gheall ar an uathachas ach fosta na deiseanna atá roimpi fosta mar cineál duine óg, nó roimh Freya í féin nó roimh duine óg ar bith a bhfuil uathachas orthu. Sea, cinnte. Ceann dos na na dúshláin is mó atá aici, is dóigh liom, a bhaineanns leis an uathachas ná an deacracht atá aici a cuid mothúcháin a aithint agus a ainmniú. Is is rudaí iad a a mhothaíonn sí go fisiciúil agus aithníonn a corp nuair atá eagla uirthi nó fearg nó brón nó buairt ach tá sé ana-dheacair uirthi focail a chur leis an taithí sin agus nuair nach féidir léi a cuid mothúcháin a aithint tá sé fíordheacair uirthi iad a thuiscint agus nuair nach féidir léi iad a thuiscint ní féidir léi déileáil leo agus is chuige sin go mothaíonn sí an-chuid den am nach bhfuil smacht aici ar a saol agus yeah is dócha gur duine gur duine ciúin agus agus cúthail í agus ní tréithe iad sin a bhaineann leis an an uathachas agus ar ndóigh is féidir le duine a bheith ciúin agus cúthail agus gan a bheith uathach ach tá a fhios againn freisin bhuel tá níos mó tuisceana againn anois faoi chailíní uathacha agus is minic go mbíonn siad ciúin agus cúthail agus an fáth atá leis sin ná go bhfuil an-iarracht á dhéanamh acu tréithe uathacha a choimeád faoi cheilt agus tá siad tá cumas iontach acu tréithe a choimeád faoi cheilt agus rudaí a chur i bhfolach agus níl sé chomh éasca sin iad a aithint ar dtús, cailíní uathacha agus sin sin mar a thosnaíonn scéal Freya is dócha ach de réir mar a bhaineann sí tuiscint amach uirthi féin agus go dtuigeann sí go bhfuil sí uathach, foghlaimíonn sí conas déileáil leis sin. Yeah, sin go hiontach agus is dóiche níos moille inniu go labhróimid píosa beag faoi um, cailíní go, go príomha a bhfuil uathachas orthu agus go bhfuil cineál dúshlán ar leith ansin. Um, is cinnte go bhfuil tuiscint eh, domhain agat ar seo agus is dóiche ag smaoineamh siar ar na laethanta sin ar an scoil, is minic mar a deir tú Do chailíní a bheith ciúin agus cúthaileach, ní chiallaíonn sin go bhfuil uathachas orthu, agus bíonn cuma difriúil ar an uathachas in achan duine, is dócha. Dá mbeithfeá ábalta comhairle a thabhairt do Freya, do do phríomhcharachtar nó do Laoighseach féin, nó don duine óg le huathachas, agus bíodh sin duine le diagnóis nó duine gan diagnóis go fóill, cad é an comhairle a bheadh agat daofa? Um, thar aon rud eile a bheith cineálta leat féin agus a bheith foighneach leat féin, um, déan cinnte neart deiseanna a thabhairt duit féin anáil a tharraingt, go háirithe ag ag deireadh an lae nuair a thaganns tú abhaile ón scoil. Is dócha go mbraitheann tú b'fhéidir go bhfuil ort aghaidh fidil a chaitheamh agus tú i measc do chomhscoláirí nó cineál tréithe áirithe a choimeád faoi cheilt. Ach bí cinnte de mar sin go bhfuil deis agat faoiseamh a fháil ina dhiaidh sin agus má tá aon suimeanna faoi leith agat nó caitheamh aimsire a thaitníonns go mór leat, bí cinnte go leor ama a thabhairt don rud sin, más rud é a thuganns pléisiúr dhuit agus suaimhneas freisin. Yeah, sin, sin comhairle iontach do, do dhuine ar bith, is dócha, comhairle, comhairle iontach, go háirithe ag an aois sin, thiocfadh liom a shamhailt go bhfuil sé iontach deacair agus tú i do dhéagóir agus an cineál brú sin ann, bíodh sin má tá uathachas ort nó muna bhfuil, an brú sin ann le bheith cineál istigh i mbocsa áirithe agus is maith liom go bhfuil an scéal seo ann agus sílim go bhfuil rudaí mar seo go hiontach fá choinne feasacht a ardú agus go bhfeicfeadh dalta atá cosúil le Freya nó duine óg atá cosúil le Freya, go bhfeiceann siad cuid daofa féin istigh ins an charachtar sin. Ceann de na rudaí ins an leabhar atá iontach cumhachtach, dar liom, ná luann tú, nó Freya, na 'Snow White moments'. An miste leat rud beag a insint dúinn faoi sin, faoi cad é atá i gceist leis na Snow White Moments agus b'fhéidir nod nó comhairle do thuismitheoir nó do chaomhnóir le dul i ngleic leis sin? Cinnte. Is dócha, ar an gcéad dul síos, tá sé níos fearr iad a sheachaint ná mar atá sé iad a stopadh agus tá sé níos éasca, is dócha. An rud atá i gceist leo ná cliseadh iomlán agus níl aon neart ag an duine uathach orthu féin nuair a thagann Snow White moment mar a ghlaonn Freya orthu. Agus an nod is mó nó is tábhachtaí a bheadh agam d'aon thuismitheoir nó múinteoir ag plé le duine cosúil le Freya a thagann rudaí mar seo orthu ó am go ham ná a bheith foighneach leo, a bheith cinnte fad is nach bhfuil siad i mbaol spás a thabhairt dóibh teacht ar ais chucu féin agus anáil a tharraingt, b'fhéidir go mairfidh an an cliseadh seo cúpla nóiméad, b'fhéidir go mairfidh sé uair a chloig, ach tiocfaidh siad ar ais chucu féin de réir a chéile agus tá sé tábhachtach a bheith cinnte go bhfuil an an timpeallacht ciúin agus suaimhneach faoin am go dtagann siad ar ais chucu féin. Ní fiú ní fiú iarracht a dhéanamh cumarsáid a dhéanamh leo mar níl an cumas acu

an cliseadh sin a bheith acu, ar ndóigh, agus tá sé scanrúil daofa agus, you know, chomh maith mar a thuigimid go bhfuil sé scanrúil don tuismitheoir nó don mhúinteoir agus luaigh tú ansin níos luaithe, go háirithe agus an duine óg sin ar scoil, is maith an seans go bhfuil siad in ann. na mothúcháin a chur faoi cheilt rud beag agus iad ar scoil ach is minic, b'fhéidir, go dtarlaíonn an cliseadh sin nuair a thagann siad ar ais ón scoil an lá sin agus is maith liom an dóigh ar chuir tú síos air ansin go bhfuil sé níos fearr é sin a sheachaint agus níos fusa seachas go mbainfidh siad an pointe sin amach go bhfuil orthu déileáil leis. in san seomra ranga, is dócha, tá peirspictíocht ar leith agat ar seo agus tú cáilithe agus an oiread sin de thaithí agat mar mar mhúinteoir bunscoile cáilithe. An bhfuil nod ar bith agat do mhúinteoirí amuigh ansin mar tá neart múinteoirí anois atá ag plé le daltaí le huathachas um, ar áiteanna difriúla ar an speictream agus is cinnte go bhfuil na múinteoirí sin ag iarraidh taithí níos dearfaí a bheith ag na daoine uathacha ins an seomra ranga, is dócha, sa dóigh is go mbeidh siad níos compordaí ar scoil agus go ndéanann siad an cliseadh sin a sheachaint chomh fada agus gur féidir. Cinnte, agus mar a deir tú, tá múinteoirí ag obair i suíomhanna éagsúla agus b'fhéidir go bhfuil siad ag obair mar mhúinteoir ranga i rang uathachais nó i scoil speisialta, b'fhéidir go bhfuil siad mar mhúinteoir i rang príomhshrutha agus go bhfuil daltaí uathacha acu sa suíomh sin freisin agus baineann sé sin leis an speictream, mar a deir tú, agus cé chomh leathan is atá sé. Arís, thar aon rud, foighne an rud is tábhachtaí agus tuiscint chomh maith. Más rud é go bhfuil daltaí uathacha agat, Bí fiosrach faoin uathachas. Bí ag éisteacht le guthanna uathacha le tuiscint a bhaint amach ar an ábhar seo. Tá, tá neart daoine ann ag, ag plé a dtaithí féin anois agus b'fhéidir go bhfoghlaimeoidh tú uathu san. Ná glac leis na, na, na steiréitíopaí seanfhaiseanta sin. Bí ag éisteacht le, le daoine uathacha iad féin. Agus chomh maith leis sin, breathnaigh ar do sheomra ranga. Breathnaigh más rud é go bhfuil sé deacair ar dhuine uathach feidhmiú in áit atá an-ghlórach nó go bhfuil an-chuid bolaithe éagsúla ann nó go leor gluaiseacht ann. Samhlaigh, dá mba dhuine uathach tusa, an mbeifeá ábalta déileáil sa suíomh seo agus Má cheapann tú go mbeadh sé dúshlánach, glac leis go bhfuil sé dúshlánach ar do dhalta agus déan iarracht timpeallacht atá suaimhneach a chruthú, chomh suaimhneach is gur féidir leat, ar aon nós, agus is dócha deiseanna a thabhairt don dalta, sosanna beaga a ghlacadh i rith an lae B'fhéidir go bhféadfá cineál postanna beaga a thabhairt dóibh a thabharfadh deis dóibh an seomra ranga a fhágáil agus siúl suas síos an pasáiste nó rud éigin. Rudaí beaga mar sin is dócha ach thar aon rud, foighne agus agus tuiscint agus sea, má lorgaíonn siad cineál soiléiriú ar rud, ná ná glac leis nach raibh siad ag éisteacht leat an chéad uair nó rud éigin. B'fhéidir go raibh, agus b'fhéidir go raibh sé deacair orthu próiseáil a dhéanamh ar an méid a bhí á rá agat. Mar sin, tabhair tacaíocht dóibh. Má tá cúpla nóiméad sa bhreis ag teastáil uathu chun tasc a chur i gcrích, tabhair dóibh é sin. Má tá tacaíocht ag teastáil uathu tús a chur le tasc agus iad féin a eagrú, déan iarracht tacú leo arís ansin freisin. Cinnte, agus ins an leabhar is cineál an leabharlann nó an seanseomra ranga atá ag feidhmiú mar leabharlann, sin an áit cineál sábháilte atá ag Freya, an príomhcharachtar, agus tá sé tábhachtach, is dócha, go mbeadh go mothódh an dalta go bhfuil siad sábháilte ins an seomra ranga. Sin é, sin é. Sin cineál dhá bhealach iontach. You know, an chéad cheann, go bhfuil sin suaimhneach, agus an darna rud ná foighid a bheith ag an mhúinteoir agus a bheith tuisceanach chomh maith. Sea, agus a bheith a bheith soiléir le treoracha agus úsáid a bhaint as an gclár bán seachas gach rud a mhíniú ó bhéal do do dhalta, tabhair deis don, mar tá tá bealaí difriúla ag gach duine eolas a shú isteach agus rudaí a fhoghlaim agus go leor daoine uathacha is minic a mbíonn siad an-fhísiúil agus go dtacaíonn sé leo rudaí a fheiscint scríofa nó i bpictiúir, mar sin bí bí ag smaoineamh air sin chomh maith agus má tá's agat go bhfuil go leor athruithe le bheith ann i rith an lae agus bíonn laethanta scoile ann nuair nach féidir cloí leis an gclár ama, déan déan iarracht é sin a mhíniú roimh ré don dhalta b'fhéidir, nó más rud é nach féidir, bí tuisceanach b'fhéidir go mbeidh. droch lá ag an dalta de bharr na hathruithe seo ar fad. Bí ag smaoineamh céim chun tosaigh i gcónaí, más féidir, nó chomh fada is gur féidir. Yeah, is is rud amháin cineál an fhadhb sin, a bheith ag labhairt faoin fhadhb sin, agus is rud eile b'fhéidir sin a chur i bhfeidhm ins an seomra ranga, is fiú a bheith airdeallach nach leor an t-am ar fad rud a rá uair amháin, nó go díreach é a rá os ard. gan é a bheith feiceálach ar an chlár bhán, mar a dúirt tú, agus rud a chloiseann muid i gcónaí ná gurb ionann teagasc do cineál sainriachtanais oideachais, gurb ionann sin agus teagasc maith. So cibé rud a dhéanann an múinteoir le cuidiú leis an duine a bhfuil riachtanais orthu ins an seomra ranga, is cinnte go bhfuil siad ag cuidiú le gach dalta atá ins an seomra sin chomh maith. Sea, sea. Agus déan iarracht gan an rud sin a rá, nílim. Nílim chun é seo a rá ach uair amháin. Abair faoi dhó é más gá. Cad chuige nach bhfuil ann ach deis amháin éisteacht le rud. Arís, caithfidh muid a bheith ag smaoineamh ar rudaí mar seo, is dóigh liom. Go cinnte. Agus a bheith ag iarraidh seanrialacha mar sin a bhriseadh, mar níl aon gá leo agus níl aon chiall ag baint leo ach oiread.

daoine nó nó roinnt daoine go bhfuil réimse leathan i gceist le huathachas agus labhair muid faoi seo rud beag níos luaithe faoin dóigh a bhfuil cuma difriúil ar an uathachas i ndaoine difriúla. An síleann tú go bhfuil tuiscint maith ag daoine air sin agus nach mbíonn gach duine le huathachas mar an gcéanna? Um, is dóigh liom de réir a chéile go bhfuil go bhfuil rudaí ag dul i bhfeabhas ó thaobh ár, ár, ár dtuiscint ginearálta ar an, ar an ábhar seo. Um, ach tá, tá aineolas ann i gcónaí agus, agus beidh, is dócha, mar um, tá daoine ann nach dtuigeanns go bhfuil gach duine éagsúil, gach duine uathach éagsúil, agus b'fhéidir go bhfuil an chuma ar dhuine toisc go bhfuil siad ábalta labhairt nó toisc gur féidir leo don chuid is mó feidhmiú i suíomh príomhshrutha ar scoil, b'fhéidir go bhfuil an chuma orthu go bhfuil siad cosúil le gach duine eile agus ar go leor bealaí tá, sa chaoi is go bhfuil na buairteanna céanna orthu is a bheadh ar go leor déagóirí ach, de réir mar a chuireann tú aithne ar charachtar mar Freya, tuigeann tú go bhfuil éagsúlacht ann freisin agus na na rudaí a chuireanns as di, cuireann sé isteach ar a cumas feidhmiú ó lá go lá agus is fadhb í sin agus tá tacaíocht áirithe ag teastáil uaithi. Mar sin, cé nach bhfuil sé soiléir ag breathnú uirthi, b'fhéidir go bhfuil cineál deacrachtaí faoi leith ann, de réir mar a chuireanns tú aithne uirthi feicfidh tú, nó feiceann tú, tá súil agam, go bhfuil deacrachtaí próiseála aici, go bhfuil go bhfuil sé deacair uirthi í féin a chur in iúl, go bhfuil sé deacair uirthi a cuid mothúcháin a aithint agus a thuiscint agus na bealaí ar fad a chuireanns é sin isteach ar a cumas feidhmiú. Mar sin, ní hé go bhfuil sí olc leis an múinteoir sin, an carachtar sin a dheireanns an rud cineál aineolach sin. Tá sí ag glacadh leis go bhfuil, go bhfuil treatment speisialta á lorg ag Freya nó rud éigin agus ní hé sin atá uaithi, is díreach go bhfuil tacaíocht áirithe de dhíth uaithi agus agus cabhraíonn an an diagnóis seo léi cineál um, é sin a fháil. Yeah, is so insan leabhar bíonn cineál drogall ar Freya ag an tús go mbeadh a fhios ag na múinteoirí um, go bhfuil an diagnóis uh, faighte aici agus b'fhéidir nach dtuigeann sí an maitheas a dhéanfas sé di nuair atá a fhios ag na múinteoirí mar ansin thig leo an comhairle a thug tú níos luaithe ansin a chur i bhfeidhm. Cad é a déarfá le duine óg, b'fhéidir, nach nach síleann gur smaoineamh maith é an diagnóis a roinnt le múinteoirí, cad é an comhairle a thabharfá don dalta? Tá sé. sé deacair a rá mar tuigim do dhaoine agus thuigfinn do dhaoine óga nach mbeadh ag iarraidh an t-eolas sin a roinnt ach go háirithe le cairde nó daoine ar chomhaois leo ach i gcás múinteoirí, deis atá ann an tacaíocht atá uait a fháil agus más. Más duine thú nár bhain diagnóis amach nó nach bhfuair diagnóis go dtí go raibh tú i do dhéagóir nó i do dhuine fásta, gach seans go raibh tú ag streachailt go mór faoin am go bhfuair tú é agus go bhfuil tacaíocht ag teastáil uait. Agus ar ndóigh tá an baol ann nach. dtuigfidh daoine cad é, cad tá i gceist leis an, leis an diagnóis seo agus b'fhéidir go, go, go bhfeicfidh tú go mbeidh daoine áirithe cineáilín aineolach faoi ach is dócha go gcaithfidh tú a bheith muíneach, muiníneach i do chuid múinteoirí go bhfuil siad ag iarraidh tacú leat agus a bheith ar do thaobhsa agus. Cinnte, má tá tú cineál sásta é a rá le múinteoir amháin nó leas-príomhoide nó príomhoide mar a dhéanann Sadhbh sa scéal seo, is dóigh liom gur gur rud cabhrach a bheadh ann duit. Um, ní gá duit é a rá le daoine eile muna bhfuil tú ag iarraidh ach sa suíomh scoile gach seans um, go mbeidh sé ina bhuntáiste duit é sin a dhéanamh. Go cinnte, agus chuir tú síos air ansin mar dheis leis an chuidiú atá de dhíth ort a fháil agus aontaím, aontaím go hiomlán leat agus mar, mar a dúirt tú níos luaithe fosta, tá an tsochaí agus tá muid uilig ag foghlaim níos mó faoi seo, cén dóigh le cuidiú le daoine agus cén dóigh leis an oideachas ceart a thabhairt do dhaltaí, ach fosta an oideachas ceart a chur orainn féin le níos mó a fhoghlaim faoi seo agus é a fhoghlaim ins an dóigh ceart fosta. Ceann de na rudaí a bhí mé ag iarraidh ceist a chur ort faoi ná, deirtear go minic go dtéann uathachas gan aitheantas i gcailíní go háirithe. An síleann tú gur fíor sin agus cén fáth? Um, go stairiúil tá sé sin fíor agus de réir a chéile tá sé sin tá an tuiscint sin ag, ag athrú um, agus tá tuiscint cineál níos, níos leithne againn ar an ábhar seo go ginearálta agus um, tá cailíní uathacha san áireamh ar sin is dócha. Um, Mar a dúirt mé níos luaithe, tá sé de nós ag cailíní uathacha bheith an-chiúin, is dócha, agus baineann sé sin leis na hiarrachtaí a dhéanann siad tréithe a choimeád faoi cheilt. Mar sin, ní hé go bhfuil siad ciúin go nádúrtha nó gur cuid den phearsantacht atá ann is ag iarraidh cuid dóibh féin a chur i bhfolach, is dócha, agus tá sé deacair é sin a aithint, tá sé deacair a aithint go bhfuileadar uathach mar sin. Ach arís, is dócha, tá an tuiscint sin ann anois agus tá súil agam go bhfuil sé sin cabhrachta do mhúinteoirí agus do thuismitheoirí, b'fhéidir, a aithníonns go bhfuil a gcuid cailíní ag streachailt ar bhealaí éagsúla agus b'fhéidir nár thuig go dtí seo cad chuige go raibh siad ag streachailt. Go cinnte, agus is dócha cuid den taighde atá déanta Go stairiúil, b'fhéidir go raibh sin bunaithe ar, ar bhuachaillí go pointe agus gur sin b'fhéidir cuid den fáth go mbíonn an cineál dearcaidh ann ins an phobal gur, go gciallaíonn uathachas, go gciallaíonn sé rud áirithe ach tuigeann muid anois go bhfuil speictream leathan ann agus go dtig le duine a bheith. áit ar bith ar an speictream sin agus dúshláin áirithe a bheith rompu agus cuidiú éagsúil uathu mar gheall ar na dúshláin sin. Ceann de na rudaí sin ná, tá tagairt déanta ins an leabhar do neamhord itheacháin atá ag Freya chomh maith agus tá sé pléite ins an leabhar ar bhealach iontach íogair agus stuama agat, tá sé déanta ar bhealach ar fheabhas. Tá taighde ann a léiríonn go bhfuil cineál ceangal ann idir an uathachas agus neamhoird itheacháin. An síleann tú go bhfuil go leor feasachta ann air sin? Is dócha nach bhfuil ach is dóigh liom go bhfuil tuilleadh taighde ar bun faoi sin anois agus amach anseo go mbeidh tuilleadh eolais ann maidir leis an gceangal sin. Tá cloiste agam go bhfuil, go bhfuil thart ar 20% de dhaoine a bhfuil neamhord itheacháin orthu, go bhfuil tréithe uathacha orthu nó rud éigin mar sin agus tá sé sin suntasach go leor agus is rud é a bhaineanns le Bhuel, le cailíní go stairiúlach, ní chiallaíonn sé sin gur cailíní amháin a bhíonns ag streachailt leis an tinneas seo agus ar an drochuair tá níos mó daoine ná riamh ag streachailt leis an tinneas seo agus daoine óga ach go háirithe agus tá líon na mbuachaillí ag dul in airde i gcónaí freisin. Ach an rud atá suntasach faoi faoi neamhord itheacháin i gcás Freya, mar shampla, ná nach mbaineann sé le cailleadh meáchain ná íomhá choirp, agus de ghnáth nuair a smaoiníonn muid ar dhaoine óga ach go háirithe agus an tinneas seo, smaoiníonn muid ar. an brú atá orthu ó na meáin shóisialta agus rudaí mar sin ach sa chás seo ní bhaineann sé leis na rudaí sin ar chor ar bith, baineann sé baineann sé le smacht, bealach atá ann do Freya cineál smacht a fháil ar ar a saol agus luaigh mé an focal sin níos luaithe agus mé ag caint ar an deacracht atá aici cineál í féin a thuiscint ó thaobh mothúcháin de agus mar sin Is bealach é seo cineál greim a fháil ar an saol, a lámha a chur timpeall ar an saol agus smacht a bhaint amach. Ní rud sláintiúil é ar ndóigh ach nuair nach bhfuil aon tuiscint aici ar cad eile atá ag dul ar aghaidh, is é an t-aon rud, is é an t-aon freagra atá aici, is dócha. Yeah, tá sin iontas suntasach agus rud nach bhfuil, caithfidh mé a rá, mórán ar eolas agamsa faoi, ach is dócha, leis an leabhar seo curtha amach, go, go rudaí cosúil leis sin, nuair atá scéal mar sin curtha le chéile ar bhealach chomh intuigthe sin agus déanta ar bhealach chomh íogair sin mar atá déanta agatsa, go n-ardóidh sin an feasacht atá ann ar seo, de réir mar a ardaíonn an feasacht, go n-ardóidh an méid atá ar eolas againn, agus de réir mar a fhoghlaimíonn muid, de réir mar a ardóidh an feasacht. So is cineál ciorcail é agus le cuidiú Dé, is bóthar fada é le go dtuigfidh muid gach gné den uathachas agus de neamhord itheacháin, ach níos mó a fhoghlaimíonn muid, níos fearr a bheas sé.

le cloisteáil. Ceann de na leabhair a mholaim ná Speechless le Fiacre Ryan. Is fear óg ó Chontae Mhaigh Eo é agus tá sé uathach, ní labhraíonn sé agus go dtí go raibh sé 13 bliana d'aois ní raibh an cumas aige aon chumarsáid a dhéanamh ach ansin d'fhoghlaim sé le clár litreacha, conas focail a litriú agus sin an cumas, sin an an bealach atá aige anois cumarsáid a dhéanamh agus tá leabhar filíochta scríofa aige agus tá sé dochreidte agus theastaigh uaim is dócha béim a leagan ar ar ghuthanna cosúil leis sin mar is minic a cheapanns daoine nach bhfuil cumas ag daoine uathacha nach labhranns nó go bhfuil siad an-teoranta ó thaobh an cumas atá acu ach ní fúinne nó faoi éinne a rá cén cumas atá ag duine agus mar sin de caithfidh muid éisteacht le guthanna uathacha mar is iad sin is iad sin a chruthaíonns dúinn an cumas atá acu. Go cinnte, caithfidh muid cineál daoine a chumasú le le hinsint dúinn faoina dtaithí féin mar sin an dóigh is fearr a fhoghlaimeoidh daoine eile cén dóigh le le le cuidiú le le daoine uathacha agus le le cuidiú leo a bheith mar chuid den phobal agus iad iad a chumasú le rogha saoil a bheith acu agus leis na dúshláin atá rompu a shárú. Mar, mar fhocal scoir, Méabh, ba mhaith liom dá dtiocfadh leat a roinnt linn cá háit a dtiocfadh le, le daoine dul, dá mbeadh siad ag iarraidh níos mó a fhoghlaim faoin uathachas. Labhair muid faoin uathachas inniu agus labhair muid faoi neamhord itheacháin fosta. Má tá foinsí ar bith ar leith agat ar mhaith leat daoine a chur ina dtreo le níos mó a fhoghlaim faoi sin, bheadh sin go hiontach. Cinnte, is dócha AsIAm mar phríomháit, sin an charthanacht uathachais atá againn anseo in Éirinn agus is duine uathach é an Príomhfheidhmeannach, sin Adam Harris agus tá go leor leor áiseanna acu siúd agus is dóigh liom go bhfuil áiseanna acu faoi neamhord itheacháin freisin ach is féidir dul go bodywhys.ie agus tá neart eolais ansin chomh maith. Iontach, Méabh, míle míle buíochas as labhairt linn inniu, tá's agam gur fhoghlaim mise an méid sin ó bheith ag caint leat nó tá mé cinnte go bhfoghlaimeoidh na héisteoirí chomh maith. Mholfainn do gach duine an leabhar a léamh, tá sé go hiontach. So, míle míle buíochas arís, Méabh.